Tikufikireni kulikonse komwe mukumvera komanso kuonera kanema wa Times komanso pa Facebook Times 360 Malawi. Iyi ndi program yapadera yomwe akutipatsira ndi a bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission. Mu studio muno lero lino Muli ndi ine Cathy Maulidi komanso talandira alendo amene ndi wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC a Annabel Mtalimanja ah, takulandirani zikomo kwambiri tathokoza potilandira zikomo talandiranso ndithu mlendo wina amene ndi a David Matumika Banda amene ali mkulu ah, ku bungwe limene loyendetsa chisankho la MEC takulandirani zikomo kwambiri potilandira pa program imeneyi zikomo mu program yathu ya lero tikhale tikuwunikira nkhani zingapo zokhudza chisankho ah, koma nkhani zina zomwe tikhazikikepo ndi nkhani yokhudza ah, kuwunikira mayina ah, kapena kutsimikizira mayina mkaundula wa voti ah, komanso nkhani yokhudza makina amene agwiritsidwe ntchito pa chisankho amenewa amene akuwatcha kuti elections management devices ah, komanso nkhani yokhudza kampani yomwe Ah, ikuthandizira ndi makinawa imeneyi ya Smartmatic. Ah, kufuna ndithu afotokozerepo ah, kuti kodi nkhani zimenezi zikuyenda bwanji ah, komanso kodi nkhani ya makinayi ikuyenda bwanji. Kanthawi kena anthu mukhalenso mukupatsidwa mpata ah, kuti mufunsepo mafunso a poti program imeneyi ikuonetsedwanso pa tsamba lathu la Facebook a Times 360 Malawi. Anthu mutha kufunsa mafunso a pa tsamba limenelo ndipo mafunso amenewo Ndikuthandizani ndithu kuti afike kwa akuluakulu omwe tikucheza nawo mu program yathu ya lero. Poyamba, ah, tiyambe ndi nkhani yokhudza kuunika ah, komanso kutsimikizira mayina mkaundula wa- wa voti. Ah, mwina ndiyambe ndi apampando a bungwe la MEC a Mtalimanja tatifotokozerani kuti ah, MEC yakonzekera bwanji a ndondomeko imeneyi zikomo kwambiri Cathy chifukwa cha funso limenelo zoonadi pakali pano bungwe la MEC tili pa ndime yowunika komanso kutsimikizira mayina mkaundula wa voti monga tonse tikudziwa mbuyomu tagwira ntchito yakalembera pamene anthu dziko lonse la Malawi nzika zovomerezeka zinakalembetsa mkaundula mayina awo mkalembera kuti alowe mkaundula wa voti Titachoka pamenepo tinachita ntchito ya ma transfers. Tsopano malinga ndi malamulo komanso ndondomeko zathu talowa nthawi yokuti aliyense amene analembetsa mkalembera wa voti atsimikizire kuti mbiri yake yatuluka bwinobwino mkaundula. Ntchito imeneyiyi tikugwira ikhala mmagawo atatu monga takhala tikuchitira ntchito zina zija. Gawo loyamba lili mkati. Tinayamba dzulo pa 13, iyenda masiku atatu ndiye kuti dzulo, lero ndipo titseka ku ma centre mawa. Tili ku Chitipa, ku Karonga, Karonga town, Mzuzu city, Nkhotakota, Ntchisi, Salima, Dedza, Balaka, Machinga, Neno, Phalombe, Chiradzulu komanso Mulanje. Ku ma centre kwathu tikumatsekula 8 koloko m'mawa ndi kutseka 4 koloko madzulo pa masiku onse atatu. Komanso kuonjezera pamenepo takhazikitsa njira yapadera yodzera pa sms kuti munthu akhoza kutsimikiziranso kudzera pa sms njira yake ndi kutsindikiza star, 2509 hash akatero ndikuti afunsidwa kuti asankhe chiyankhulo chichewa kapena chizungu akasankha ndiye kuti afunsidwa kuti atsindikize nambala ya unzika kapena nambala imene ili pa chiphaso chovotera tikayang'ana chiphaso chathu chovotera chija pali nambala yayitali ndithu koma ikuyamba ndi g nambala yake ndi imene ija ndiye kuti munthu akatsindikiza nambala ya unzika kapena nambala imene ili pa chiphaso chovoterachi ndiye kuti dzina lawo komanso senta imene analembetsera zituluka zikakhala kuti zonse zili bwinobwino palibe vuto lina lililonse ndiye kuti atsimikizira akatero ndiye kuti munthu uja wachita verify their details in the voters register koma amene akudzera ku sms akapeza kuti pali vuto mwina centre yatuluka yolakwika, dzina mwina silinalembeke bwino kaya pali vuto lina lililonse ndiye kuti apite ku centre. Kwa iwo amene ali gawo loyamba ndiye kuti masiku ake ndi amenewa. A gawo lachiwiri ndi lachitatu tifotokozeranso ma date ake kutsogoloko ndiye kuti akapita ku centre kuti akalongosole kuti pamene pavuta ndi apa, ndipo tikhonze. Ndingoonjezeranso tidakali pomwepo kuti ntchito yotsimikizirayi choyamba monga ndafotokozerera ndiyokuti inachita kuyikidwa m'malamulo. Anzathu okhonza malamulo pozindikira kuti tikamachita ntchito yakalembera ija pakhoza kukhala kuti mwina pali vuto lina mwina dzina silinalembedwe bwino kaya ndi chaka chimene kaya ndi silinatuluke bwino nde anachita kukhazikitsa kuti pakhale nthawi yotsimikizira ndithu kuti zonse zatuluka bwino komanso lamulo lomweli limatiuza ife a MEC kuti tipereke kaundula yense kwa anzathu azipani kuti iwonso akhale ndi mpata kuti achite kauniuni chifukwa ifeyo munatsatira ndithu munatimva tikunena kuti talemba anthu mkaundula okwana 7.2 miliyoni koma timanena kuti nambala ndiyogwirizira kudikira kuti tigwire ntchito yotsimikizirayi kusonyeza kuti anzathu azipani komanso mabungwe amene si aboma amene akukhudzidwa ndi za chisankho nawonso ali ndi mpata okuti aunikire kaundula uja kuti kodi amene ati pali anthu 7.2 million alimodi Uh, kapena mwalembedwa anthu ena amene sanafike ku senta iyi ndi nthawi yowunikira kaundulayu pokuti tithandizire zimenezi anzathu a zipani pano tili ndi zipani za registered 23 onse tapatsa kaundula ameneyu kuti adekhe ndithu aunike bwinobwino ngati pali vuto lina lililonse takhonzanso njira kuti atidziwitse kuti tapeza vuto lakuti longosolani apa ndi apa komanso mwa malamulo pa senta ina iliyonse tikhazikitsapo kaundula wa pa senta imeneyoyoyo so tiyerekeze kuti senta ya Chimutu ndiye kuti tapulinta kaundula wa pa Chimutu ndikukhazika tikamata ndithu pa khoma kuti aliyense athe kuyang'ana kuti ndilipo komanso kaya ndi mabungwe amene si aboma akhoza kupitanso ku centerko kukaona koma chifukwa chokuti pa center pazikhala kaundula wa pa center pokhapo kusonyeza kuti sakhala wa dziko lonse takhonzanso njira kuti tayika kaundula of course ndi electronic tayika kuma region offices kwathu konse ku Blantyre ku Mzuzu ndi ku Lilongwe kuti azipani enanso kaya mabungwe amene si aboma Anthu amene afuna akhoza kupitaso kuti akaone kuti kodi kaundulayu watuluka motani ndipo ngati pali vuto tapanga place ma complaint forms pa ma centre komaso ku ma office kumene tafotokozerako kuti amene angaone vuto lina lililonse atidziwitse kuti tilongosole. Koma pomaliza ndifotokozerenso kuti ntchitoyi tigwira kuchoka pa 13 May dzulo timaliza pa 31 May ndiye ngati pangakhale vuto lina lililonse nthawi yotidziwitsa ndi imeneyi kuti tikhonze chifukwa mwa malamulo tikuyenekera kuti tilongosole ntchito zonse za kaundula ndikutseka kuti kenako tipite ku ntchito zino za kukhonzekera kuponya voti ndiye ndikupempha ndithu kuti onse amene angakhale kuti aona vuto chonde gwiritsani ntchito ma complaint form aja afotokoze kuti vuto ndi chani kuti ifeyo tilongosole zonse kuti pakamafika pa 31 tikhale kuti nkhani za kaundula tamalizana nazo ena ali, ali ndi mantha ena kuti bwanji ndikapita dzina osakalipeza zikhale motani tatifotokozerani Zikomo kwambiri zimaoneka ngati acheya afotokoza kale zonse Ndi- Eh, ah, munthu akafika pa center paja nkupezeka kuti dzina lake palibe muja anena a chairperson kuti pakakhala fomu ndiye fomu ija akanena ndithu kuti ineyo ndinalembetsera pa centre ino koma ndinabwera kudzatsimikiza koma dzina langa palibe ndeti ife tizaona ndithu kuti tifufuze kuti zachitika bwanji kuti dzina la munthuyo lisakhalepo pa centre imeneyo ndimafuna ndinene kuti pakhoza kukhala zifukwa zingapo zimene dzina la munthu silikupezekera pa centre choyambirira chikhoza kukhala kuti munthu ameneyo sanalembetse pa centre imeneyo olo apo ayi anasamutsa malo awo ovotera ndiye kuti ofunika titsindikenso lero kunena kuti amene anasamutsa malo awo ovotera kuchokera senta ina kupita senta ina apite kumalo kumene anasamutsira malo awo ovotera pa transfer ija akapita kumalo kumene analembetsa poyamba ndeti dzina lawo lija silikatani silikapezeka palinso ena amene analembetsa kawiri mukakhala kuti munalembetsa tiyeseze chitsanzo chomwe anapereka a chairperson kuti munalembetsa pa Chimutu ndiye nkupitanso nkukalembetsa ku Mphungu mukapita ku Mphungu simukalipeza dzina lanu dzina lawo likapezeka kumene analembetsa koyamba kuja chifukwa imeneyo ya ku Mphungu ija ikakhala ngati ndi duplicate ndiye pazifukwa zimenezi kuti mwina munapanga transfer mwina simunalembetsere malo amenewo kapena munalembetsa kawiri zikhoza kutheka ndithu kuti munthu sunatani dzina lako osapezeka kapena kutheka ndithu kuti sunalembetse kumene Ndeti dzina lako silikatani, silikapezeka. Koma ngati ukutsimikiza ndithu kuti unalembetsa mu kaundula wa chisankho, ukapita pa center paja ndeti ukakumana ndi a supervisor akakuonetsa m'mene anena a chairperson kuti pakakhala kaundula wina umene tamupulinta wa pamalopo amene amukhoma pamalo paja komanso pali makina a EMD amene mwina tikhale tikufotokozera mtsogolomo mukayika chala Ndiye kuti chala chija ndimene chikatitsimikizire kuti kodi inudi uthenga wanu kapena information yanu ilimo mukaundula muja kapena palibe. Zonsezo zikakhala zikulephereka ndithu munthu ukutsimikizadi ndithu kuti ineyo ndinalembetsa pamalo pano muja ndanenera muja kuti pakakhala ndithu form imene tikapemphe kuti afill ma details awo kuti ifeyo kulephera ndicholinga choti tikamatsimikizano tsopano kuti tili ndi kaundula wa chisankho cha 2025 zikhale ndithu kuti aliyense amene analembetsa alimo mukaundula komanso ngati pali zinthu zina zimene anthu akutidandaulira kuti kodi izi zapezekamo umu bwanji nditi ifenso tiziunikire ndiye ndimafuna ndipemphe mongoonjezera kunena kuti ah, ndondomeko imene yofunika ndithu kuti tiyitenge ndithu kuti ndi ndondomeko yofunikira kwambiri kwa zipani

muja amanena kuti maina asowa mukaundula wa MEC anthu ndithu amatchula ndithu ma figures ndithu nthawi yake ndija nditi ndinoyo ngati mainawadi anasowa ndi kuti azipani atithandiza amene analembetsanso kuti azavota atithandiza nkubwera ndithu kuti tamuona kaundula wanu uja tili ndi maina awa amene sakupezeka mu kaundula komano munthu kupezeka kuti wachoka mwina mdziko muno apa nyengo imeneyi Ah, komanso kuti mwina akudwala mwakayakaya sangakwanitse kubwera kuzatsimikiza yekha ndi zotheka kutuma munthu ayi ah, monga takhala tikufotokozerera kuti ntchito za kalembera aliyense amafunika kuti abwere yekha Mm. chimodzimodzinso nthawi ya kaundula munthu afunika apite yekha ku senta kuti akatsimikizire monga afotokozerera a Matumika Banda ndiyokuti munthu uja akabwera part of the verification tikagwiritsa ntchito fingerprint ndiye kuti ineyo ntakhala kuti ndakanika kuti sindinapite nde ndikupempheni inuyo a Maulidi kuti mukanditsimikizire pakakafika pachala pakavuta chifukwa chala chanu ndi changa ma fingerprint ndosiyana ndiye ntchitoyi si munthu sangathe kutuma mzake koma pozindikira kuti mwina anthu ena akhoza kukhala osakwanitsa okha kupita ku center nkuona tayika njira yodzera ku sms kuti mu- if someone cannot physically go to the center ngati sangakwanitse yekha kupita ndiye kuti akhoza kudzera ku njira ya sms iyi kuti atsimikizire kuti ma details awo ma records awo ali mukaundulamo mwina mungolankhulaponso a- munthu akufunika abweretse chani pobwera kuzachita ndondomeko imeneyi. Zikomo kwambiri. Munthu pobwera, choyamba umboni kwa ife kuti munthu analembetsa ndi chiphaso chimene timapereka chija. Mukakumbukira munthu akalembetsa timapereka chiphaso chovotera kapena ndinene kuti voter registration certificate. Ndiye kuti pobwera kuzatsimikizira mubwere ndi. voter registration certificate yanu kapena mubwere ndi chiphaso cha unzika. Mukakumbukira paja timatha kugwiritsanso ntchito timagwiritsa ntchito chiphaso cha unzika ngati umboni kuti munthuyu ndi nzika. So akhoza kubweretsa ma document awiri amenewa. Pakakhala kuti mwina document imodziyo yasowa ndoti akhoza kubwera ndi inayo koma nditsindike pano kuti umboni kuti munthu analembetsa ndiye ndi kapepala kaja kusonyeza kuti monga anafotokozera kuti munthu atakhala kuti wabwera akunena kuti analembetsa ife tifuna kuti atipatse ka, ka voter registration certificate kaja akakhala kuti alibe tiyesera kumupanga search ndi dzina lake Koma tikamatchula dzina tiyeni tiyesetse tikumbukire dzina limene tinalembetsa. Zimatha kutheka kuti mwina anthu ali ndi mayina awiri ife tikufuna dzina limene analembetseralo komanso ndiye kuti mwina tikupanga search kudzera mu chaka chobadwa koma umboni weniweni analembetsa ndi chiphaso chovotera ndiye kuti anthu akamabwera abwere ndi zimenezi. mwina a Banda taonako kupita ku nrb Ya, mwina kukalembetsa mwana birth certificate kuchita search kupezeka dzina la mwana atuluka ambirimbiri ofanana ndondomeko imene yomwe mukunenayo kuti ah, ngati palibe ah, umboni umenewo woti kovotera katayika mwina id yo palibe kuchita search mu system kugwisa ntchito dzina la munthu sizikabalalitsa pamene poti mwina kupezeka maina apezekamo angapo mu system munthu nkupezeka kuti mwamutsimikizira pa dzina lolakwika iya mm. uh, sizikabalalika iyayi chifukwa kuti muja ananena chairperson kuti choyambirira ndi dzinalo mm. so mwina akase- akapanga akayang'ana kugwisa ntchito dzina ndizoonadi kuti apezeka mwina abwera abanda angapo then chachiwiri azayuza amene amanenera kuti date of birth mm. uh, ndikuti tipeze A David Matumika awiri komanso obadwa tsiku limodzi zimenezo timaziona ndithu kuti tizikhala ndithu tikupanga ili mine mpana timupeze David Banda weneniyo sono chinanso ndi cha ndanena kuti pakhaso chithunzi nde akapanga search mu chaka kuti pabwera maina ambirimbiri akagwiritsanso ntchito chaka akubwerabe ambirimbiri mpakana tikafika ndithu pa chithunzi cha munthu uja nkumudziwani ndithu kuti amati nkumuonetsa Ti- ti- i- i- ntchito iyi yotsimikiza si ya ifeyo a MEC yayi Ndi amene analembetsa aja kuti atsimikizedi kuti ine dzina langa lilimo mu kaundula. Nde muja tanenera muja kuti choyambilira pali register imene tachita ili ndi zithunzi. So nkotheka munthu kufika pamalo paja ndikuona dzina lako nkuona ndithu kuti aah chithunzi changa ichi chili apachi. Ndetu watsimikiza. Komabe ife for our records ndife timafunabe ndithu kuti ayikebe chala chija kuti ifenso tisunge ma records aja. Ndiye kuti papezekedi ndithu kuti mpakana nkukapeza anthu atatu osadziwa ndithu kuti munthu weniweniyo ndi uyu. Aaa I don't think zimenezi zikhala zoti zingachitike iyayi chifukwa tizikhala tikuchotsa ndithu kumapanga eliminate mpaka tikafika ndithu pa chithunzi cha munthu uja nkudziwadi kuti munthu amene wabwera kuzatsimikiza uja ndi ameneyo. acheya ndondomeko imeneyi ndiyofunikira motani Ah, tikuyenera tipange ndondomeko imeneyi chifukwa chani zikomo kwambiri ndondomeko imeneyi ndiyofunikira chifukwa choyamba tikufunika kuti titsimikizire kuti mayina onse amene tili nawo mu kaundula atuluka bwinobwino komanso ifeyo ngati a MEC tikufunika kuti tiwerengetsere wina aliyense amene analembetsa we need to account for each and every person who registered and njira yoti tipangire imeneyi ndiyo kuti kupereka kaundula ongoyembekezera uja kuti aliyense amene analembetsa abwere azatsimikizire kuti ineyo ndinabwera kuzalembetsa ndipo dzina langa latuluka komanso latuluka bwinobwino komanso koposaposa kwa nthawi kuyambira August anzathu azipani ndi ma stakeholders ena akhala akunena kuti tikufuna tichite kauniuni or tichite audit uh, ku MEC-ko chifukwa tikufuna titsimikize kuti anthu amene mukunena kuti mwawalembetsa munalembetsadi komanso monga ndinafotokozera kunatuluka nkhani iyayi maina 1 million asowa mm. iyayi maina 1 million afufutidwa nthawi iyi ndiyo kuti Aliyense achite kauniuni atsimikizire kuti ine ndinalembetsa, dzina langa lilipo, dzina langa silinafufutidwe monga zimakambidwira, nanga si ife tinafotokoza kuti iyayi ife sitinafufute dzina lilili, aliyense amene tinamulemba dzina lake lilimo mukaundula koma inoyo tsopano ndi nthawi anthu achite kauniuni atsimikizire kuti tikamapita kutsogolo Tonse tikhale kuti taima pa mfundo imodzi kuti kaundula wathu ndi uyu, aliyense amene analembetsa alimo, dzina lake latuluka bwinobwino, centre imene analembetsera kapena imene anapangira transfer ndi yomweyo. Komanso on a practical level izizi zitithandizira kuti pasakhale mavuto ena aliwonse kuti tikamafika tsiku la polling pasazapezeke munthu onena kuti apezeke kuti wabwera ku Chimutu koma dzina lake lili ku Mphungu ndiye kuti atenge nthawi kuyenda iyayi kupita kupita kukutaya nthawi azakhala kuti aliyense dzina lake akudziwa kumene lili ndipo azalunjika kupita kumeneko chifukwa uh, monga titakhale tikufotokozerera kutsogoloko Nthawi yoponyera voti idzakhala 6 koloko m'mawa kufika 4 koloko madzulo, kusonyeza kuti anthu asadzakhalenso ali pakalapakala kuyang'ana kuti kodi dzina langa latuluka pati, lili motani, lili motani. Mwachidule ndifotokoze mwa choncho.
Mukukambapo nkhani kwambiri yokhudza azi chifukwa zipani zakhala zikupempha kuti ife tikufuna tidzapange audit nde mukutchulapo azipani, ma stakeholders. Ah, zimenezo ziku- zi- zi- zawapatsa mpata bwanji ndondomeko imene iwapatsa mpata bwanji kuyankha madandaulo awo omwe akhala akupempha monga takhala tikufotokozerera nkhani ya audit yakhala ikubwera ndipo takhala tikufotokoza ndithu kuyambira chaka chatha kuti ifeyo ngati a MEC sitingangotsegula system yathu on security reasons koma chimene anthu akufuna kutsimikizira ndichokuti mayina a kalembera ndipo kaundula mwatuluka mayina adi anthu amene analembetsa ndipo anthuwo alipodi ndipo kuyambira last year takhala tikufotokozaso kuti malinga ndi ndondomeko zathu electoral calendar imene tinapanga share komanso ndi mmene malamulo alili tikamaliza kalembera tidzapereka voters register kuti anthu athe kupanga inspect and verify Moti tikukamba chonchimu Monday lapita lomweli tinali ndi mkumano ndi ma political parties onse 23 registered political parties. Tinaaitanitsa ndikuwafotokozera choyamba kuti tamaliza tsopano kukhonza kaundula ogwirizirawo komanso ndikuwapatsa wina ali- chipani china chilichonse tachipatsa kope. a kaundula kuti akakhale nayo pansi akaunike unike bwinobwino mmene akhala akufunsira kuti tifuna tichite audit kaundula tapereka komanso tinafotokozera kuti kodi kaundula yakuoneka bwanji kuti akakamugwira azikatha kutsatira bwinobwino akaimvetsetse information ija kuti kodi agwiritse ntchito bwanji kaundulayo kuti athe kumvetsetsa kuti tili ndi anthu mmene amatulukira muja mayina, chithunzi, dzina komanso komalizira kwa kalemberako kuli exception list pamene tikuitalemba kaundula watulutsa anthu amene analembetsa kawiri komanso pomweponso pakuonetsanso anthu amene apanga transfer amene achoka pa centre pamenepo kupita centre ina. kumasenta kwina komanso anthu amene achoka kwina kubwera pa senta ina pompo chomaliza ah, kaundula yonse akuonetsa kuti pa senta pali anthu total anthu angati ndiye timafotokozanso anzathu azipani kuti nthawi imene timachita kau- kalembera iwo amatumiza mamonita mamonita aja ifeyo timapatsa mm, manambala a anthu amene alembedwa per day komanso wa 14 days potseka timapatsa end of phase statistics kusonyeza kuti anzathu a zipani aja they have an idea kuti pa centre apa panalembetsa anthu motere anthu motere ndiye akuyenekera kuti agwiritse ntchito Ma statistics amene amapanga collect aja apange compare ndi kaundula ife tikamanena kuti pa centre apa pali anthu 2100 they should compare ndi ma statistics amene amalandira aja komanso tikamachita ntchito ya kalembera ya ka- ya yotsimikizirayi ma monitors awo akuyenera kuti akhale pa centre aziona kuti zikuyenda bwanji zonsezi mukaziona zikumangirira pa mfundo yokuti aliyense ali ndi mpata kapena opportunity to verify na kunena kuti kuwunikira mpaka kutsimikizira ndithu kuti kaundula wathu ali motere komanso mafigazo amene akunenedwa ndi awadi ndipo zili m'malo mwake tikambe nkhani Muna- muna ndonjezera Okay, pang'ono. yeah.
ndikuonjezera pang'ono kunena kuti tikulimbira kwambiri achipani chifukwa chonena kuti pakumakambidwa ndithu kuti tifuna tidzapange system audit ndiye tikumanena kuti system yathu isu pakali pano tayigwiritsa ntchito kupangira kalembera komanso kusamutsira malo ovotera pano pano ntchito kunena kuti anthu atsimikizire mayina awo ngati ali mukaundula ndiyeno ndikuti titayigwiritsa ntchito pakalembera ndikuti product yake ndi voters register imene taitulutsa pano nchifukwa chake taitengano nkuwapatsa kuti musana tisanakambe even za system kodi systemyo taigwiritsa ntchito kuti tipangire chani tapangira kalembera wa zisankho tapangira ma transfers ndiye taapatsano product ya zimene tinaigwiritsa ntchito system ija kuti kaundula uja ndi ameneyo mmenemomu muli anthu onse amene ife tikunena kuti analembetsa Mulibe dzina limene lasowa. Mulibe dzina limene layikidwamo limene munthu sanapite pa center inayake nkukalembetsa. Komanso mmenemu tikukuonetsani kuti anthu amene anabwera kuzasamutsa malo awo ovotera ali momwemonso mu kaundulawo. Anachoka malo awa ndipo asamukira malo awa. Ndiye ndimafuna ndipereke chitsanzo kuti mmene mmagwirira ntchito for example uh, ku bank zikakhala kuti ndalama zako iwe ukuziona ndithu kuti "Ah, ndalama zanga sizinayende bwino ku bank choyambirira chimene umapanga ndikukatenga statement amakupatsa statement kuti inuyo statement ya account yanu ndi iyi ndipo ukaitenga statement ija umaunikira ndithu kuti ah, tsiku lakuti ndinatenga 20000 kwacha tsiku lakuti ndinakaponyako 100000 kwacha zinakwana 120 apaso ndinazayima pa atm pena ndatenga 10000 ndipo kwatsaladi chani 60000 suzimangonena kuti ndalama zanga sindiona zayenda bwanji ku ujeni ku akaunti wanga then ndufuna a banki andionetse ndithu kuti kodi system yawoyo imayenda bwanji imeneyo ndiye position yathu ndeno panopa ndinena kuti achi- achipani tsopano achitenge ichichi chofunikira kwambiri kunena kuti zija amafuna zija ifeno tawapatsa ngati pali mayina asowa atilembere ngati dzina lasowa la munthu amene analembetsa ndiye kuti apita pa senta paja akalemba fomu ija ngati akhale achipani tawauzanso ndithu kuti ngati zonse zimene mukuona ndithu kuti sizikuyeneka kutero mu kaundula ameneyo mutilembere kudzera kwa Chief Elections Officer. Tikalandira zimene zija ndiye tizaziunikira ife pamapeto pake ndikutulutsa kalembera omaliza amene tizakhale tagwirizana nawo. Okay, tikambeno nkhani yokhudza makina amene akubwera ndi Smartmatic. Mungafotokoze kuti makina amenewa akugwira ntchito yanji kwenikweni komanso panali dandaulo kuti azipani amafuna atakaona kuti kodi muli chani mu system komanso akuti pali nkhani yokhudza audit akuti mukuwakaniza azipani chifukwa chani? zikomo kwambiri chifukwa cha funso limeneli choyambirira ndibwerere kaye pambuyo ndifotokoze kuti aka sikoyamba meki kugwiritsa ntchito makina tiyambire pamenepo eti Okay. tikabwerera mbuyo tikakumbukira zisankho zapita tikapita kukalembetsa timagwiritsa ntchito biometric voter registration kit chimakhala ndithu ka, ka suitcase amene tingakumbukire makina amene aja sanali a meki timabwereka ku nrb meki inalibe makina awo ndiye mm, Makina amene aja anagulidwa around 2015 amenewa anagulidwa ndi chithandizo under project ndi a UNDP motero motero koma choyamba tinene kuti mec imabwereka kuti ichite kalembera komanso ndi ma processes ena chitatha chisankho cha 2020 popanga review chifukwa kuti chisankhocha chikatha kumakhala nthawi yowunikira kuti zinthu zayenda bwanji one of the things inali yokuti makina one ifeyo tilibe makina athu komanso makinawo atha agwira ntchito atopa ndiye chisankho chinapangidwa kapena kuti chiganizo chinapangidwa kuti meki igule makina ake. Process imeneyiyi sikuti mec inangopanga yokha because ma stakeholders amapangidwa inform ndithu along the way monga tichitira ma processes athu ena onse ndipo makina awawa asanagulidwe kunakhala ma study visits kupita ku mayiko ena otizungulira ndikukaona kuti kodi anzathu akugwira ntchito motani ndipo akugwiritsa ntchito zotani pochoka kumenekoko ah, ndipemphanso kuti ah, ah, madunaika mwina alowa mwina ndi mwina chifukwa chokuti nthawi imeneyo iwonso anali alipo ndipo ita ah, ma study visits aja atachitika then eh, a decision was made kuti mec igule makina atsopano ndekuti inalowano nthawi ya procurement pokhala kuti mec ndi bungwe la boma Timagwiritsa ntchito public resources. Procurement yonse inayenda ndi malamulo a dziko lino a procurement a kuthandizana ndi bungwe limene limatsogolera za procurement public PPDA ndingonena choncho. Ndipo ma tenda ana chichewa chayamba kundivuta eti. Eh, eh?
O- of- ofuna kusangalatsidwa kuti ehe ehe tingonena kuti ehe so tingonena kuti eh, procurement process inayenda bwino inachitika ndithu ndipo makampani atatu anapanga express interest kuti afuna apange nawo participate Eh, smartmatic Aratek ndi mi- ndi Miru systems Uh, smartmatic inatumiza bid yawo mm. miru sinapange participate at all sinatumize Aratek inanena kuti iwowo they are no longer interested to participate in the process ndekuti ndi smartmatic international yokha imene inapanga uh, submit yawo pokhala kuti inabwera tenda imodzi mec inapita ku ppda kukafunsa mm. kuti talandira tenda imodzi tipange bwanji PPDA inapereka mec ili their professional expertise kuti mec ikhoza kupitiriza to assess and evaluate the bid. Itapangidwa evaluate inapezeka kuti kampani ya Smartmatic ija yakwaniritsa. Ndipange pause pamenepo ndikufotokozanso kuti mec inachita kuyika ma functional specifications kuti mashini amene tikufuna adzagwire ntchito 1 2 3 4 5 uh, will go into the specifications uh, shortly ndipo makina amenewa ndimafuna ndifotokoze kuti sikuti ndi ofanana ndi oti anagwirako mwina dziko ilo ndi dziko ilo angakhale kuti makinawo they were manufactured ndi smartmatic they were custom made to fit zimene mec imafuna Ime, uh, when uh, smartmatic itapezeka kuti Bid ija yapangidwa evaluate positively, inaitanitsidwa kuti ibwere kuno Smartmatic izapange demonstrate kuti kodi makina mukunena kuti mutipangira awa ndi ntchito zimene timafuna dzationetsereni. Smartmatic inabwera ku Malawi kuno kuzapanga demonstrate ndipo azipani they were, they were part of that process through the CMD Center for Multiparty Democracy. Atapanga um, demonstration imene ija MEC kukhutitsidwa komanso ma stakeholders a even azipani kukhutitsidwa that's when a decision was made kuti company ikuoneka ngati zi, zi, it, it is satisfying zimene tikufuna but even before the contract was uh, was entered into kunachitika due diligence kupita kumene kuli kampaniko kuti tikatsimikizire kuti kodi kampani ilikodi, does it exist, zimene akunenazo ndi zenizenidi ndipo ku due diligenceku kunapitidwa and kunalinso ah, kuti zonse zinayenda bwinobwino after all that was A ku acb anafunsidwa to consider kuti kodi zonsezi zayenda mwa mwa chilungamo ndipo kam, uh, company ipatsidwe contract acb approved then zinapititsidwanso ku government contracting unit because it is a requirement kuti government contracting unit ipangenso approve gcu inapanganso approve that is when smartmatic was granted the contract kuti ipange supply election management devices mec inagula makina amenewa alipo tikukamba pano 6500 ndi amene tagwiritsa ntchito mwinanso ku ntchitoku ndipemphe mwina a Mwafulirwa angathe kuwonjezera in terms of the process
kwambiri i think kuonjezera kwenikweni palibe koma ndifuna ndingotsindika ndithu kuti mwina chithunzi chimene ali nacho anthu kunena kuti ah, ku malawi electoral commission kwabwera makina atsopano mwina chimenecho sichithunzi chenicheni yayi mmene akunena a chairperson kuti sikoyamba kugwiritsa ntchito makina yayi even mbuyomu zisankho zonse za 2019 2020 timagwiritsa ntchito makina Chimene chachitika ndi chonena kuti tangosinthano makina akalewo kuwachotsapo ndikuikapo makina atsopano ndiye kuti nkhawa imene amakhala nayo anthu kunena kuti mwina chisankhono chisintha mmene chimakhalira zimenezo sizowona iyayi. Chisankho. chiyenda mmene uh, chimayendera sindidziwa mwina ngati atcheya mupite kumbali imeneyo kapena tipite panopa kapena- koma mwina musanapite ndimati tiyankheko mafunso amene ali pa facebook Ah, afunsa pa alaki ah, oyamba phiri akufunsa kuti kodi zipani azipani atapita kukaona mmene makina a smartmatic amagwirira ntchito zitha kukhudza bwanji zisankho zomwe zikubwerazi chifukwa mec yakhala ikuka- yakhala ikunena mobwerezabwereza kuti sakufuna azipani akaone makina amenewa sindikudziwa ngati mwalimvetsa funso limenelo kapena ndiwerengenso ndiwerengenso mwalimvetsa ya funso limenelo ndithu kuchoka kwa alake woyamba phiri juma ah, pa facebook tikhalenso tikutenga mafunso ena uh, omwe anthu akulemba ndithu pa facebook koma ndimati muyankhe kaye limenelo tisanapite ku nkhani inayo yes uh, mwina ndikuyankhiretu mwasangasanga uh, sizoona ndithu kuti azipani sakudziwa mmene makina amene amagwirira ntchito muja anafotokozera chairperson kuti even tisana sit- tisanauza a smartmatic kuti tipangireni makinawo mm. azipani anauzidwa ndithu kuti ife a smartmatic ndi amene tapambana bid ija ndipo mukatipatsa ntchitoyi tikupangirani makina azagwira ntchito motere motere motere motere motere molingana ndi ma specifications amene ifeyo a electoral commission tinapatsa a smartmatic ndipo makina aja atabwera muja ndanenera kuti kuti makina amene alipo panopa tagwiritsa ntchito uh, voter registration komanso uh, voter transfer kusamutsa malo ogwira ntchito pano ndamene tikugwiritsa ntchito kupanga verify kapena inspection kapena verification Tisanayambe voter registration kuti makina aja abwera tinawuzanso azipani aja kuti tagula makina ndipo alipo um, 6500 ndiye tinapita kwa atsogoleri azipani onse atsogoleri a malawi congress party tinakakumana nawo paokha atsogoleri a dpp tinakumana nawo paokha atsogoleri a utm tinakumana nawo paokha zipani zonse tinakumana nawo paokha paokha ku- kutengeraponso atolankhani ma civil society organization mpakana ndithu uh, ICT. ict ict ndekuti amene ali ndi ukadaulo wa za makompyuta muzipani muja tinapanganso session yawo yapadera ndithu kuti kuzipaniko mutitumizire amene inuyo mumanena kuti awawa ndi amazitsata ndithu za za makina a kompyuta anabweranso tinawafotokozera Ndiye mmene timawafotokozera muja timawafotokozera ndithu kuti makina aja ndi ati, ndi amenewa ndipo ti, ku meeting kuja timawapatsa ndithu kuti atengeni ndithu muwagwire, muwaoneone bwino apo mukhoza kutenga chithunzi, makina ake aja ndi amenewa. Ndiye timapangano presentation ndithu kuti makina amenewa ntchito yake azigwira motere, motere, motere, motere, motere ndi kumalizitsa ndithu tisanayambe ndithutu kaundu, kupanga kaundu uja, Kalembera. ah, kalembera wa chisankho. ndiye amapatsidwa ndithu mpata womafunsa ndithu mafunso kuti zizakhala bwanji zizakhala bwanji zizakhala bwanji mpaka na ndithu nkugwirizana nkunena kuti ife tamvetsadi kuti makina amene magulawa atsopano tamvetsa kuti azagwira ntchito motere chimodzimodzinso uh, ma csos mja ndanena muja uh, atolankhani uh, mabwana awo atolankhani timati ma media managers komanso amipingo tinakumananso nawo kumafunsa amene tinazakumana nawo pa, pa, pa mbuyo patsogolo ndithu komano onse ndithu tinaonetsa ndithu makina aja ndi awa kugwira ntchito wake ndikotere nde bwenzi naonjezera a phiri juma kuti kodi titawalola achipani kuti azaone mmene amagwira ntchito makina even achipani ayankha kunena kuti ayi makina awo anationetsa ndithu tinagwira manjamu and timadziwa ndithu kuti makina amagwira ntchito motani ndiye chimene tikunena nchonena kuti makina aja tsopano atulutsano voters register ngati pakhale kudandaula ndikuti kudandaula kukhaleno pa voters register imene tatulutsa ija aneneno kunena kuti ah, maina amene ali umuwa akutikayikitsa uh, kapena mwachotsamo maina ena kapena mwaonjezeramo maina ena ine ndiona ngati nkhaniyo iyende motero mwina muli ndi mwina zoonjezera to- ma chair eh, tisanapite eh, ku funso lino eya e, ndimafunanso kuti kuonjezera kuti makinawa asanayambe kugwira ntchito tinapanga ma demonstrations ku meeting iyi ya ict inalowanso mkati pang'ono kufotokozerano kuti kodi makinawa anapangidwa bwanji chinthu chimene tinanena kuti sitingapange and that remains the position of the commission is sitinganene kuti kodi security mkatimo ili motani chifukwa monga aliyense angathe kuvomereza sizingakhale za it will not be prudent of the commission kuti tinene kuti ah, security imayenda chonchi imayenda chonchi because tikati kuti taika chilichonse pambalambanda we are compromising the system koma tikamapanga tikamalowa step ina iliyonse apart from the initial demonstration mmene timapita ku tikamapita ku stage inanso timayitana azipani ndikuwafotokozera kuti pano tikupita tikukayamba stage iyi nde kuti izizi tinayamba pomwe mukakumbukira tinali ndi kalembera tinkatcha kwa chitsanzo pilot ongoyeserera ongoyesezera tinayamba ndi kalembera o- ongoyesezera if oti makina lala nalo titangogula a new and of course they were made to the specifications of the commission koma tinanena kuti sitingangoyamba kuwagwiritsa ntchito tisanawayese ndipo tinasankha ma council 8 kuchokera ku dziko lonse tinasankha kotentha kozizira ku timayang'ana kuti kodi connectivity ndi yotani kuti tiyese kuti kodi makinawa ayenda bwanji azipani tinafotokozera anatitumizira ma monitors tinachita kalembera uja tinalemba anthu about 8000 something titabwera kumeneko tinafotokozera kuti tachita kalembera ongoyesezera uja mavuto amene taona ndi awa ndipo takhonza motere pano tili ready kuti tiyambe kalembera And popita kukalemberapo tinayitananso a zipani ndikuwafotokozera kuti tsopano tikukayamba kalembera, kalemberayu tikukagwiritsa makina malinga ndi mmene tinafotokozera muja ndipo process izikayenda motere motere motere kupanga demonstrate ndithu china chilichonse iwo aja ndikufunsa mafunso. kupanga choncho tinakapanga kalembera uja titamaliza tinabwera kuzafotokoza kalembera tamaliza talemba anthu provisionally ndi awa kenako tinali ndi supplementary voter registration tinafotokozaso popita kuma transfers tinafo tinayitanaso topita kuma transfers tikagwiritsa ntchito makina azikagwira motere motere motere choncho and tikamayenda kupita kutsogolokonso tizifotokozera chimodzimodzi ndiye funso limene likumabwera la audit ikakhala kuti tinanena kuti ifeyo sitingangolola kuti audit koma mwina musanapitirire madam chair ndikufuna Yes. muyankhire uh, limodzi Okay. uh, ndi funso limeneli lomwe afunsa ndi a Redox uh, fineo eri amenewa akufunsa kuti tawafunsani a anabel akuti nchifukwa chani akukana audit ngati smartmatikiyo ili yosalongosoka amalawi musatipangire zochita okay mwina funso likuthera kuti likuthera kuti nchifukwa chani akukana audit uku kwinaku ndi komenti chabe kuti ngati smartmatikiyo ili yosalongosoka amalawi musatipangire zochita ndi komenti chabe koma funso ah, ndilokuti afunseni kuti nchifukwa chani akukana audit nde mwina poti mmafotokozaso za audit mutha kungophatikiza limodzi ndi funso limeneli zikomo kwambiri ndiyambire ponena kuti smartmatic ndiyosalongosoka ndimaona ngati That is an unfair conclusion chifukwa chokuti nkhani zikungokambidwa zambirimbiri tafotokozera mmene procurement inayendera choyamba and mu process monsemu palibe amene anabwera kuzanena kuti kampani ndi yolakwika tafotokozanso kuti ma political parties were part of the process uh, we even have anthu amene anabwera kuti who exactly was representing the political parties ifeyo ma records athu onse ama meeting palibe amene anayima ndikunena kuti smartmatic ndi kampani yolakwika mm. choyamba eti mm. chachiwiri pakumakhala ma narratives ambirimbiri kuti smartmatic inatere inatere koma ndimafuna ndipange ndipemphe amalawi kuti tiziyamba kaye tafufuza kuti kodi chimene chikukambidwachi ndi choona kapena ayi chifukwa ambiri we are rushing to say smartmatic ndi yosalongosoka chifukwa tangomva wina akunena choncho mm. koma mwina poti masiku ano aliyense ali ndi access to internet eti mm. apange search afuse kaye apeze kaye kuti kodi smartmatic yo yalakwika chani komanso akamayang'ana ntchito imene smartmatic yagwira ku maiko ena uh, timafuna kuti tiyambire pa mfundo yokuti the devices that malawi is using were custom made for malawi si makina okuti anagwiritsidwa ntchito ku maiko ena ndimafunanso ndinene ndili pompo ndiyankha funso la audit lija koma ndimafuna ndinenenso kuti Ifeyo ku Malawi kunoko we are not using ma devices for voting. Kuno kulibe electronic voting. Kwina kumene anthu akumakamba ikumakhala kuti akumaphatikiza smartmatic ndi electronic voting. Koma ku Malawi kunoko ah, ma machines athu tikuwagwiritsa ntchito kalembera monga taneneramu. Koma palibe amene atakavotere pa makina mm. tikukavotera pa ballot paper monga timachitira nthawi zonse monga afotokozerera a Mathumika Banda lamulo lathu silinasinthe mm. ngakhale tikugwiritsa ma devices wa to make our processes efficient mm. tikukavotera pa pepala ndimafuna ndinene choncho okay. tikafika tsopano ku nkhani ya audit anafotokoza a Mathumika koma ndibwerezanso mm. kunena kuti mm, Mec yakhala ikufotokoza kwa azipani kuti ifeyo sitingalole kuti tingotsegula khomo la system kuti ayi lowani mupange audit chifukwa sitikudziwa kuti akufunamo chani. Tikhoza kutsegula ena apezeke kuti akapanga, akaikamo zinthu. or akufuna adziwe kuti kodi security protocols zanu ndi zotani kuti atipange compromise kutsogolo it will be highly irresponsible of the commission to just expose the, the system uh, because pambuyo tiza- tizakhalanso kuti ah, tinatsegulira khomo anthu atiwonongera zinthu we can't do that koma chimene tanena tanena kuti amene mukupempha audit takumvani tiuzeni scope ya audit yo mukufuna mu mukufuna mutani mukufuna kuti mukalowa mu system mu mukayang'anamo chani mufuna mukatani akatipatsa scope ija ifeyo ngati commission we are going to sit and consider kuti kodi zimene akupemphazi zikugwirizana ndi malamulo is it backed by the law kodi akufuna akatanimo ndizoyenerera but over and above that tanena kuti we know kuti china chimene anthu mukufuna ndikuti kodi system yo mukanena kuti mwagwiritsa ntchito pakalembera mwalemba anthu angati for narrative yomakhala kuti ayi mwalemba anthu mwabisa anthu ena mmenemo so the way to audit the voters register ndi mmene taperekeramo voters register ndi imeneyi iwunikeni mukanena kuti talemba anthu ena amene sanali tap- taponyamo anthu tionetseni anthuwo ndi atiwo because ife we are saying talemba anthu 7.2 million kaundula ndi uyu unikani ngati pali anthu okuti mukunena kuti uyu sanabwere ku senta tiuzeni Ah, ngati mukunena kuti uyu analembetsa mukaundula mulibe tiuzeni tikalandira zonse zija tizipanga consider where there are meritorious things tikhonza pamene zisali meritorious ndi kuti tiyankha moyende- moyenerera koma the position of the commission is kuti we can't just open the system because of uh, security reasons zimene ngati mene ananenera uh, Mathumika eti kuti if um, there's a ngati ku bank mm. wa anthu iyayi i'm not too sure kuti ndalama kumeko zikuyenda bwanji sikuti mmanena kuti mu- a bank give me your system i want to see how your system is, is working timapanga ma statement ndi zinthu zotero same thing with the voters register tikaona mafunso ambiri ah, pa facebook pakuoneka kuti ambiri akukhazikika kwambiri pa nkhani ya smartmatic i think amalawi ambiri ali nayo chidwi nkhani imeneyi chifukwa pano takambirana zambiri Yes, Ah, timakambirana zotsimikizira mayina nkaundula koma si ambiri amene akukamba za zimenezo ambiri akufunsabe mafunso okhudza audit Ah, pali funso lina apa Ah, funso limene likuchoka kwa a Enoki Mkotima Iwo akuti, Komano, komano mukuona ngati zimenezi za makinazi sizidzabweretsa chisokonezo m'dziko muno? Mukunena bwino kuti ah, muwapatsa nthawi azitsogoleri a zipani kuti adzapa- adzapange kuwerengera kuti adzapange kuwerengera statement mwina s- comment sanalembe bwinobwino zinazo ndi mwina ndizingokonza pomwepa akuti mukunena bwino kuti muwapatsa nthawi atsogoleri a zipani kuti adzapange kuwerengera adza- adza- adzaone ngati mu system ah, kuti anthu analembetsa angati nanga lero mukuwakaniza bwanji kufufuza kuti aone zomwe zili mkatimo then kuti iwowo adziwe kuti a Malawi alembetsa ndi angati komanso kuti mu system mu- muli chani uh, ndanena kuti uh, comment ayilemba mwina moti amalakwitsa ma spelling eti koma akutanthauza kunena kuti uh, inuyo mukuona kwanu kukaniza azipani kuti abwere okha azaone mkati mwa makinamo kuti muli chani mukuona kuti zimenezo siziso- sizibweretsa chisokonezo mdziko muno uh, in case kuti chisankho sichinayende momwe anthu ena akuganizira anthu sazaona ngati ndi makina amenewo amene a- abweretsa chisokonezo akuti ndikunena choncho, akufunsa funso limeneli ndi a Enock Mkotima, ndangolichita ndithu rephrase chifukwa choti zina zomwe alemba ah, sizikumveka bwinobwino koma akutanthauza choncho ndithu mwina mutha kuyamba a Banda yes, kenako tibwera yes, ndi yes. MEC chairperson Uh, zikomo kwambiri funso labwino kwambiri chochokera kwa a Enock Mkotima uh, choyambirira akanena kuti kodi makina amenewa sazabweretsa chisokonezo ndinenanso muja tinafotokozera koyamba mwina samamvetsera ndimanena kuti sikoyamba iyayi a electoral commission kugwiritsa ntchito makina kupangira kalembera wachisankho komanso ndondomeko zina zimene timatsata kuti mpaka natizafike tsiku lo- loponya voti ndinafotokoza ndithu kuti tisanagule makina amenewa Tinalinso ndi makina ena amagwiranso ntchito yomweyomweyo imene akugwira makina awawa. Koma makina amene aja anali a NRB. Ndi zija zimasutikesi zimakhala zazikulu zija. Tsono chimene chachitika pano, tangowachotsa makina amene aja chifukwa even kampani imene inkapangayo inasiya kupanga makina amenewo. Tagulano ena ocheperako amene akugwirano ntchito bwino kuposa makina aja. Ndiye palibe chilichonse chimene chasintha iyayi. Ndiye ngati pazakhale chisokonezo, pazakha chisokonezo osati chifukwa choti cha makinawa ayi ndimafuna amvetsetse ndithu kuti mmene imayendera ndondomeko mpaka kuzafika ndithu kuti bungwe la electoral commission likulengeza zisankho kapena anthu akuponya voti mwina tilekeze pamene anthu akuponya voti palibe kusintha kulikonse kumene kwasintha tangocho kalewo nkugula makina ena atsopano ndiye ndi muja timafotokozera ndithu kuti makina amene aja tinagula ndithu even tisanayambe ndithu ndondomeko yogula makinawo tinawuzanso azipani timawaonetsa ndithu kuti nonse mukudziwa ndithu kuti makina amene timagwiritsa ntchito ndi awa koma tifuna tiasiye chifukwa makina amene aja atha ntchito yayi tifuna tigule awa andi tinayenda nawo mpaka nazafika kuti makina aja anatani anagwiritsidwa ana- anagulidwa ndi chimene chachitika pano Tagwiritsa ntchito makina amene aja kupangira kalembera wa chisankho. Mmalo monena kuti munthu uja azibwera azangopeza mapepala okhaokha pa registration centre paja nkumamufunsa munthu kuti dzina lako ndiwe ndani, aa ndine Inoki Nkotima, munthu uja nkumachita kulemba ndithu ndi cholembera kuti a Inoki Nkotima sayinani apa. Ndi ndizitenge zimene zija tikatayipe tikalowetse mu kompyuta zimenezo nzotayitsa nthawi. Nde mmene timapangira 2019 muja, mene analembetsa 2018, 2019 Panonso tinalembetsa chimodzimodzi. Munthu amangobwera ndi khadi yake, kapena chiphaso cha unzika, kapena ka slipi ka nrb kaja, kamene ife timangokapanga chani, scan. Tikatero, ndiye kuti ndondomeko yake ya munthu uja yalowa mu chani, mu system yathu kuti uyuyu walembetsa. System imasunga zimene makina aja amene alembetsa. Ndiye tikunena pano, kunena kuti, ife sitikunena kuti. sizi- sikoyenera kunena kuti tikufuna tibwere tidzaonenso kuti inde mwatipatsa kaundula koma tifuna tionenso kuti mmene muli chani zimene tikufotokoza pano Ah, kuti Kunena abwino. kuti tapatsa kaundulayo tagwiritsa ntchito polembera kaundula kaundula ndi uyuyu tinanena ife kuti anthu alipo 7 7.2 miliyoni ndiye takaoneni kodi pali maina ena mwina amene amene munabisamo mkatimo amene samayeneka ayi kapena pali mayina ena amene amayeneka kukhala mukaundulamo ife tawachotsa tiuzeni ndiye akatiuza zimenezo ife ti- ti- tiyitengerano nkhani ija pati pamenepo ndi achairperson afotokozanso ikakhala ya auditiyo palibe chipani chimene chabwera nkutiuza ndithu kuti tikufuna kuti tikabwera kumenekoko mu system umo tizaone zakuti zakuti zakuti zakuti chizungu amati scope mm. kapena chingerezi china amati terms of reference mukamayamba audit mumakhala ndi ma terms of reference ndipo mumakhalanso ndi choli imene unayo tikapanga audit iyi, tifuna tipeze kuti what the outcomes of the audit mumapangiratu musanayambe audit ija Zimene- zimene akunena chairperson tikazazilandira zimene zija ife kuti kuti okay all right zimene mufuna kupanga ndi zotere zotere tizakhalano pansi nkuziganizira kuti tiyende mota